lalikira mau nkhani ya chipulumutso cha munthu si nkhani yoyenera kuyitenga moyesa ichitu nchifukwa chake mpingo wa kaphiri sda ku lilongwe ukuyitana nonse ku msonkhano wa chitsitsimutso wa masabata atatu kuyambira pa 10 septemba mpaka pa 30 septemba 2023 omwe udzikachitikira pa chadza msozi ground madzulo aliwonse kuyambira 5 o'clock mutu wa msonkhano umenewu chipulumutso simasewera afilipi 2:12 ndipo mlaliki mu msonkhano umenewu ndi evangelist resa mponda kudzikakhalanso nyimbo za uthenga wabwino maphunziro a zathanzi ndi zina zambiri anthu ozungulira chadza msozi ground ndi inu ena nonse tidzikakumana kumeneku pamene tikusendeza chifupi ndi chipulumutso chathu
ndikulandireni mu tsiku la lero tsiku la namba 4 la msonkhano wathu umene mutu wake tikunena kuti chipulumutso simasewera ndiye tatiyeni tichite moni wathu uja chipulumutso chipulumutso amen mwayiwala kale nthawi yomweyi iyayi chipulumutso oyamba simasewera wachiwiri muyambeno kutchula zoyenerera zija chimafuna khama chimafuna kupirira komanso chimafuna kuganiza kenako. Amen. Chipulumutso! Chipulumutso! Chipulumutso! Eh, eh. Chipulumutso! Basi wakwana ameneyo kwa lero. Chipulumutso chimafuna khama, chimafuna kupirira, inde, chimafuna kuganiza, chifukwa nkhani ya chipulumutso si nkhani ya masewera. Ndikulandireni anyamata ndi atsikana, azimayi ndi azibambo, komanso mwapaderadera mafumu athu amene tasonkhananso lero tsiku la number 4. Mumve ndithu kupezeka kwanu si chinthu chawamba, ndi chinthu cha mtengo wapatali. Mulungu wakumwamba akudalitseni. pano ndikamaona nthawiyi ikuonetsa kuti ndi 7 minutes to 7 ndiye mmene timalengezera timanena kuti msonkhano udziyamba 5 koloko ndi chiyembekezo chonena kuti tikamva maphunziro a zathanzi komanso tikamvera nyimbo kenako mwina msonkhano udziyamba 6 koloko ndikumatha to 7 kapena past 7 koma apapa ndi mmene zikumachitikira zikukhala ngati msonkhano ukumayamba 7 koloko si choncho kodi ndi choncho eti nde timafuna ndifunse chifukwa eni ake a msonkhano uwu ndi inuyo eti nanga msonkhano tikanapangira kuphiri zikanagwira chifukwa kukanakhala kopanda anthu eti ya tapangira pano chifukwa tadziwa kuti anthu mupezekapo ndiye zikuonetsa kuti chikamakwana cha m'ma 7 ndi pamene anthu timapezekapo. Mmene imakwana 6 koloko panali ana okhaokha komanso mipando imene yadzadzayo inali ili yosadzadza. Ndiye ndimafuna ndifunse kunena kuti ndi angati amene akunena kuti ah komano tikanakonda msonkhanowu utamatha 7 koloko? Taimikani mikono. ndikufuna ndionedi mikonoyo amene akuti ndikanakonda msonkhano utamatha 7 koloko tayimikani mikono Eh, ndakuonani nde tatsitsani ndi angati amene akunena kuti mmene imati 6 koloko ndinali pano tayimikani mukunena zoona nonsenu munali pano 6 koloko chabwino Ndaona kuti ndi khumbo la ife ambiri kuti ukamafika 7 koloko msonkhanowu uzikhala kuti watha. Kotero tiyesetsa kuti zikhale choncho komano makamaka inuyonso muyesetse kuti ikamati 6 koloko muzikhala kuti ngakhale chachitika cha mtundu wanji ndiye kuti tadzadza mmene tadzadziramu. Koma ndi khumbo lathu kuti ikamati 5 koloko inu ndi ine tidzikhala kuti tili pano. Amen. Ndiye chifukwa choyamba mochedwa kumeneko komanso khumbo lanu loti tidzitha 7 koloko, ndiyesetsabe kuti utumiki wa lero uchitike mwachangu komanso momveka bwino. Dzulo tinali nalo phunziro, inde, limene timagawana za loto la Nebukadineza, loto la Nebukadineza, mmene timaona kuti Unali usiku wina umene mfumu ya ku Babulo, inde Nebukadinezara, anakhala ndi kumalingalira ndi kumaganiza, kunena kuti, Kodi moyowu m'mene ukuyendera udziyenda chonchi nthawi zonse? Kodi moyowu m'mene ukukhalira udzikhala chonchi nthawi zonse? Anasinkhasinkha ndi kuonaona ndi kuunguzaunguza, koma Nebukadinezara sanapeze yankho lina lililonse kufikira na kunena kuti anagona asanapeze yankho. Ndiye atagona analota loto, ndipo mu usiku omwewo lotoli Nebukadinezara analiiwala, sanalikumbukirenso. Atadzidzimuka, anadziwa ndi kuzindikira kunena kuti, Munthune ndimalota, ndipo ndimalota maloto, koma malotowo ndi ofunika kwambiri, koma ndakanika kuwakumbukira. Anaitana anzeru ndi onenera onse amene anakamthandiza, koma analephera kufikana kuti loto lake linaululidwa kwa iye kudzera mwa mtumiki wa Mulungu Danieli, Shadrach, Meshach ndi Abedinego amene anamuululira loto. Ndipo mu loto limeneli Yehova amayankha funso la Nebukadinezara lonena kuti, Kodi kutsogolo kwa moyo, kodi kutsogolo kwa zonse, kutsogolo kwa moyo, kutsogolo kwa dziko kuli chani? Ndiye tinapeza kunena kuti Mulungu wa kumwamba anamuuza Nebukadinezara kunena kuti papita maufumu folo ndipo ufumu womalizawo sudzalandidwa ndi wina koma udzapitilira kukhala ofooka, ofooka ndi ofooka kufikana kuti Zidzachitika kuti padzakhala maufumu ena, maulamuliro ena, ena amphamvu, ena opanda mphamvu, ndipo m'masiku amenewo Yehova Mulungu wa Kumwamba adzakhazikitsa ufumu wake. Ndithu, mu loto la Nebukadinezara timamuona Yehova akulonjeza, akunena motsimikiza kunena kuti. Posachedwa akhazikitsa Ufumu wake, ndipo ndi khumbo la Mulungu wa Kumwamba kuti inu ndi ine, amene tachita mwayi ndi chisomo chopezeka mu chilengedwe cha Mulungu, tikhale amodzi mwa anthu olowa mu Ufumu umenewu. Limenelo linali phunziro la dzulo. Lero phunziro lathu mutu wake tikunena kuti chili kuti chovala cha ukwati. Chili kuti chovala cha ukwati. Titseke m'maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndi wamkulu ndi wamphamvu ndinu Yehova, zikomo chifukwa cha tsiku la lero. Ili ndi tsiku la namba 4 la msonkhanowu. Mwayankhula nafe tsiku loyamba, lachiwiri, lachitatu, lero ndi lachinayi. Yehova, pitirizani kuyankhula nafe ndi kuti zonse titaphunzire tizitenge ndi kuzigwiritsa ntchito. Khala nafe ndi kutitsogolera. Mu dzina lamphamvu la Khristu Yesu tapemphera. Amen. Ana inu, ana inu, chala pakamwa. eya tikuyembekezera kuti wani ameneyo sachokanso mukhala chete mukhale chete ndithu mukusokosera kwambiri inu ndinu ana abwino ana akhalidwe eti Eh, ndiye mukhale chete phunziro lathu la mtsiku la lero tikunena kuti chili kuti chovala cha ukwati Chiri kuti chovala cha ukwati? Titatha kupeza dzulo kuona kuti ndi pulani ya Mulungu ndi cholinga cha Mulungu kunena kuti akhazikitse ufumu wake ku dziko lapansi posachedwapa, kodi mu chochitika chimenechi inu ndi ine zikutikhudza bwanji? Ndi chimene titagawane mu tsiku la lero, chiri kuti chovala cha ukwati? Chiri kuti chovala cha ukwati? Kuwerenga pa Mariko chapter 1 verse 14 mpaka 15 akunena kuti ndipo ataperekedwa Yohane, Yesu anadza ku Galileya nalalikira uthenga wabwino wa Mulungu nanena, Nthawi yakwanira ndipo Ufumu wa Mulungu wayandikira. Akunena kuti inali nthe, inali nyengo ndi nthawi imene ndithu Yohane M'batizi, inde uja amene Baibulo limamutchula kuti mawu ofuula m'chipululu, amene ankafuula namanena, Tembenukani mitima, Ufumu wa Mulungu wayandikira, amene uja anagwidwa naikidwa m'ndende. Ndipo mawu akuti Yohane atagwidwa anaikidwa m'ndende, Yesu anali kulalikira, kupitiriza uthenga womwe uja umene Yohane amalalikira. Ndipo pa Maliko chapter 1 verse 14 mpaka 15, Yesu Khristu akunena kuti nthawi yakwana, nthawi yakwaniridwa kunena kuti uthenga okhudza ufumu wa Mulungu ulalikidwe ku dziko lapansi. Ndipo ntchito imene Yesu Khristu ankagwira inali yolalikira mawu okhudza Ufumu wa Mulungu. Mateyu chapter 4 verse 23 akuti, Ndipo Yesu anayendayenda m'Galileya monse aku anali kuphunzitsa m'masunagoge awo nalalikira uthenga wabwino wa ufumu. Mateyu chapter 9 verse 35 akuti, Ndipo Yesu anayendayenda m'mizinda yonse ndi m'midzi, naphunzitsa m'masunagoge mwawo, nalalikira uthenga wabwino wa ufumu. Akunena kuti Yesu Khristu ntchito imene ankagwira mu utumiki wake chimene iye ankachita ndi kulalikira inde uthenga wabwino inde uthenga okhudza ufumu wa Mulungu wakumwamba. Ndipo pa Mateyu chapter 24 verse 14 akuti, Ndipo uthenga uwu wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, ukhale mboni kwa anthu ndi mtundu, ndi mitundu yonse, ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. akunena kuti nkhani iyi ya ufumu wa mulungu nkhani iyi yokhudza ufumu wa mulungu wakumwamba umene taupeza dzulo kunena kuti ukudza posachedwa ndipo ndi nthawi ya m'masiku ano umene ufumu umenewu utabwere kuno ku dziko lapansi ndiye yesu khristu Atabwera pano pa dziko lapansi, mu utumiki wake, ntchito yake yonse yomwe iye ankagwira kunali kulalikira ndi kuphunzitsa ndi kuwuza anthu za nkhani ya ufumu wa Mulungu. Ndipo m'Mateyu chapter 24 verse 14 Yesu Khristu pakukamba zizindikiro zakutha kwa dziko, zizindikiro inde zakutha kwa nthawi ya pansi pano, Chimodzi mwa icho Yesu Khristu akunena kuti, Ndipo uthenga uwu, u, wabwino wa ufumu wa Mulungu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi kuti ukhale umboni kwa munthu wina aliyense, inde kwa mtundu wina uliwonse, ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Akuutcha kuti ndi Uthengatu Wabwino chifukwa nkhani ya maufumu a dziko lapansi Tapeza kuti ndi olephera. Takumana nawo mavuto osiyanasiyana, zobetchera zosiyanasiyana, inde, m'maufumu ndi m'maulamuliro a dziko lapansi. Takhumudwitsidwa ife, inde, m'maufumu ndi maulamuliro a dziko lapansi, ponena kuti ikumafika nyengo ndi nthawi yomakhala nayo nkhawa kunena kuti, Kodi tsogolo ndi lotani? Koma pakubwera nkhani yabwino yonena kuti maufumu a dziko lapansi, Ifika nyengo ndi nthawi imene sadzakhalanso ndipo sadzapezekakonso. Ndi uthengadi wabwino wokamba za Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba. Uyutu ndi Mulungu amene analenga zonse, amene ali mwini zonse. M'maufumu amene tikukhala pano pa dziko lapansi, ndi a anthu anzathu obadwa, inde, mu thupi la nyama, Chidzakhala chokoma inu kudzakhala mu Ufumu umene Mulungu Mwini adzalamuliramo Yekha, umene Mulungu Mwini adzatsogoleramo Yekha. Ndithu Uthengawu ndi Good News, kapena kuti ndi Nkhanidi yabwino, ndi Nkhani ya mtengo wapatali. Ndiye unali utumiki wa Yesu, ndipo Yesu akunena kunena kuti Uthenga uwu Wabwino udzalalikidwa dziko lonse, ukhale umboni kwa munthu wina aliyense kuti Mulungu wa Kumwamba, pamene akudzachotsa maufumu a dziko lapansi, pamene Mwala wosemedwa popanda manja umene taupeza dzulo, umene udzaphwanya chilichonse ndi kusapezekanso kanthu, ukamadzaphwanya ndi kuwononga, pasadzakhale munthu wowiringula, kunena kuti, Ine sindinamve, ine sindinadziwe. Ayi, zisadzakhalepo zochitika ngati zimenezo. Wina aliyense adzakhale kuti wamva, wina aliyense adzakhale kuti wazindikiritsidwa, kunena kuti, Mulungu wakonza chinthu cha mtengo wapatali, ndicho Ufumu Wake, ndipo ndi khumbo Lake ndi chofuna Chake kuti inu ndine tikhale amodzi a mu Ufumu umenewo. Mateyu chaputala 6 vesi 25 mpaka 31 inali nyengo imene Yesu Khristu adatha kuona zolemetsa ndi nkhawa zimene anthu timakhala nazo. Koma Yesu pakuona mavuto onsewa akuyankhula motere. Mateyu chaputala 6 vesi 25 mpaka 31 akuti, Chifukwa chake ndinena kwa inu, Musadere nkhawa moyo wanu, chimene mudzadya, ndi chimene mudzamwa, kapena thupi lanu, chimene mudzavala. Kodi moyo suli wopambana chakudya, ndi thupi loposa chovala? Yang'anirani mbalame za kumwamba, kuti sizifesa ayi, kapena sizimatema, kapena kuti kulima, kapena sizimatutira m'nkhokwe, sizisunga zakudya mbalame, ndipo Atate wanu wa kumwamba azidyetsa. Nanga inu mulibe kusiyana nazo kuziposa kodi? Ndipo ndani wa inu ndi kudera nkhawa angathe kuonjezera pa msinkhu wace mkono umodzi? Ndipo muderanji nkhawa ndi chovala? Tapenyetsani maluwa a kuthengo, makulidwe ao, sagwiritsa ntchito, kapena sapota, koma ndinena kwa inu kuti angakhale Solomo mu ulemerero wace, angakhale Solomo mu ulemerero wace onse sanavala monga limodzi la amenewa. Koma ngati Mulungu. Aveka chotero maudzu akuthengo, akhala lero ndi mawa aponyedwa pamoto, nanga si inu kopambana ndithu, inu akukhulupirira pang'ono? Chifukwa chake musadere nkhawa ndi kuti, Tidzadya chani? kapena Tidzamwa chani? kapena Tidzavala chani? Yesu Khristu akuziona nkhawa ndi zothodwetsa zimene timakumana nazo kumadera nkhawa ndidya chani kumadera nkhawa timwa chani kumadera nkhawa ndivala chani koma yesu khristu akunena kuti zimenezi ndi zinthu zimene inu ndine sitinayenera kuzidera nkhawa iyayi chifukwa yehova mulungu akumwamba amasamalira chilengedwe chake modabwitsa ganizirani mbalame inde mbalame sizimalima kapena kusunga zakudya munkhokwe Komatu mbalame chilengedwereni zinakalipobe zambiri ndi zochuluka. Zimadya bwanji ngakhale pamene anthu akufa ndi njala? Yehova Mulungu akumwamba amasamalira zonsezi. Ndiye Yesu Khristu akupitiriza, Ganizirani maluwa akuthengo, mmene amavalira makalazi osiyanasiyana okongola ndi kumaoneka bwino Pofikira Yesu akunena kuti ngakhale Solomo, mfumu yanzeru ndi yolemera kwambiri ya Yerusalemu, sinatchene kapena kuvala kufanana ndi maluwa amenewa. Komatu, maluwa amenewa sakhalitsa, amapita pamoto nawotchedwa, zinthu zopanda pake, koma Yehova amasamalira. Mulungu wa Kumwamba amasamalira chilengedwe, amasamalira zilizonse, ndi wothekera kutipatsa zosowa zathu. Mavuto amene timakumana nawo sitimayenera ndipo sitikuyenera kuvutika konse. Ndi chimene Yesu Khristu ankayankhula mu tsiku limeneli. Chidwi chanu, chidwi changa tisachiike pa mavuto ndi zolemetsa za dziko lapansi, chifukwa Yehova ndiye amene amasamala. Atatha kupereka chenjezo limeneli, atatha kupereka langizo limeneli, Yesu Khristu akukambano za chinthu chimene inu ndi ine tikuyenera tidzichilingalira usiku ndi usana, tidzichilingalira tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, chinthu chimene inu ndi ine Tikuyenera tidzikhala nacho mantha ndi kumachidera nkhawa osati kusowa kwa zakudya, kusowa kwa zovala ayi, zimenezo ndi zazing'ono. Mateyu chapter 6 verse 33 akuti, Koma muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimenezo zidzaonjezedwa kwa inu. Ngati pali chinthu chonena kuti inu ndi ine tichilingalire, tichiganizire, tichikhumbe, tichilakelake, tiikepo mphamvu zathu, ndalama zathu, chidwi chathu, si chinthu china iyayi koma ufumu wa mulungu wakumwamba tingakhale ndi maloto osiyanasiyana zokhumba zosiyanasiyana zokonda zosiyanasiyana zimene timazipatsa chidwi chathu Inde ku ntchito, inde ku bizinesi, zochitika zosiyanasiyana. Koma Yesu akunena kuti zonsezo zili chabe ngati pali chinthu chopambana choti munthu achilingalire ndi kuchiganizira bwino, ndithu ndi Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba. Ndipo ulendo wonse umene Yesu Khristu anayenda kusiya ulemelero kumwamba, nabadwa ngati munthu ndi kudzauza inu ndi ine za pulani yopambana yokhudza Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba. Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba ndi chinthu chokhacho chimene chili chiyembekezo cha dziko lapansi malingana ndi pulani ya Mulungu wa Kumwamba. Yehova Mulungu wa Kumwamba sakuyembekezera kuti inu mukwatire, inu mulemere, inu mupeze ntchito, akuyembekezera kuti inu mulowe Ufumu Wake. Ndipo zikatero, zina zonse zimene timakhumba ndi kulakalaka zidzaonjezeredwa kwa ife. Palibe chinthu chopambana ndi chinthu cha mtengo wapatali ngati kulowa mu Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba, ngati kudzakhala nawo, inde, mu Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba, pamene maufumu onse a dziko lapansi adzachotsedwa. Ndithu, Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba ndi chinthu chapaderadera ndi chinthu cha mtengo wapatali. chimene inu ndi ine tikuyenera kuchimvetsetsa, kuchiphunzira, kuchidziwa, kuti pamapeto a moyo uno tidzakhale amodzi olowa nawo mu ufumu umenewu. Ngati Yehova dziko lapansi walipatsa nthawi, walipatsa mwayi, ndi yonena kuti inu ndi ine tizikonzekeretse tilowe mu ufumu umenewu inde nthawi isanathe. Ndipo Yesu Khristu pakukamba za ufumu umenewu anapereka fanizo ili, Pa Mateyu chapter 22, pa Mateyu chapter 22 verse 2 mpaka 7 pamene akunena kuti ufumu wakumwamba ufanafana ndi munthu mfumu amene anakonzera mwana wace phwando la ukwati natumiza akapolo ake kukaitana oitanidwa ku ukwati umene, ndipo iwo sanafuna kudza, pomwepo anatumizanso akapolo ena, nanena, Uzani oitanidwawo, Onani ndakonza phwando langa, ng'ombe zanga ndi zonona ndina ndi zonona ndinazipha, ndi zinthu zonse zapsa, idzani ku ukwati. Koma iwo ananyalanyaza, nachoka, wina ku munda wake, wina ku malonda ake. Yesu Khristu pakukamba za ufumu wa Mulungu wakumwamba kuti ife timvetsetse bwino mmene ulili ndi mmene ukuyendera, anapereka fanizo limeneli limene lili pa Mateyu chapter 22 verse Vesi 2 mpaka 7, pamene akunena kuti Ufumu wa Kumwamba ukufanana ndi chochitika ichi chimene mfumu ina inakonzera mwana wake phwando, ndipo pakukonza phwando limeneli, mfumuyi inali nawo maganizo ndi kulingalira kunena kuti, Amene nditawayitane ku phwando limeneli ndi auje, auje, auje, ndipo akunena kuti linakonzetseradi mfumuyi phwando limeneli ndipo atakonza zonse zili bwinobwino zitatheka zili ready ananena kuti pitani mukayitane aja amene akuyembekezereka kuti akhale pa phwando limeneli koma akunena kuti awa amene anayembekezeredwa kuti akhala pa phwando limeneli anapereka milandu yosiyanasiyana kunena kuti ayi ife sitipita kumeneko Wina ananyamuka napita ku munda wake, winanso ananyamuka nakapanga zake. Komatu phwandoli linali litakonzedwabe monena kuti amangoyenera ena apezeke apite ku phwando limeneli. Kupitiriza kuwerenga Mateyu chaputala 22 vesi 2 mpaka 7, Ndipo otsala anagwira akapolo ake, nawachitira chipongwe, nawapha. Koma mfumu inakwiya, nituma asilikali ache, napululutsa ambanda aja, nitentha mudzi wao. Akunena kuti anthu aja adapereka ma excuse osiyanasiyana, sitipitako tili ndi zochitika zina, ananyamuka napita ndipo anthu amene anatsala m'mudzimu anagwira otumidwa aja nawapha Ndipo mfumu itamva, inakwiya, niwapha anthu amene anapha anthuwa, komanso, inde, inafafaniza midzi yawo, inawononga. Ndiye Yesu Khristu akupitiriza kunena kuti pa Mateyu chaputala 22 vesi 8 mpaka 10, Pomwepo inanena kwa akapolo ake, Za ukwati tsopano zapsa, koma oyitanidwawo sanayenera, chifukwa chake pitani inu, ku mphambano za njira, ndipo amene aliyense mukampeze, itanani ku ukwatiku. Ndipo akapolo awo anatuluka kunjira, nasonkhanitsa onse amene anawapeza, ngakhale oyipa ngakhale abwino, ndipo ukwatiwo unadzala ndi okhala. pa chakudya. Akunena kuti mfumu itakonza phwando, zonse zidakonzedwa zili bwino, naitana amene amayembekezereka kupita ku ukwatiwu, koma iwo anakana, naphanso ngakhale otumidwawo. Mfumu inakwiya, nipha ambandawo komanso niwononga midzi yawo. Koma phwando linali litakonzedwabe, pamafunikabe anthu kuti apite akadye phwando limeneli. Nde mfumu inanena kuti, Nyamukani tsopano, apa tilibenso gulu la anthu limene tikuliyembekezera kuti libwera kuphwando kuno. Amene tinayembekezera zakanika, sizinatheke. Ndiye akunena kuti anawauza, Pitani kuphwando, muka, pitani m'phambano, mukangopeza tsopano Munthu wina aliyense amene mukampeze, mukamuitane akabwere kuno ku phwando. Ndipo pokaitana, musakasankhe maonekedwe, musakasankhe kena kalikonse. Mukangoona kuti bola ndi munthu, uyu ndi munthu akhoza kukadya phwando, mubwere naye kuno. Nde akunena kuti, Antchito amenewa anapitadi, inde, mu mzinda, napita mmisewu, ndipo wina aliyense amene anampeza anamtenga, namuitanira ku phwando kumeneku. oyipa ngakhale abwino anawatenga nayitanira, inde ku phwando kumeneku. Ndithu Yehova Mulungu wakumwamba atayika pulani ya ufumu wake, kanalipo kagulu ka anthu kamene inde anakawerengera kunena kuti aka ndiko kakhala koyambiriradi kulowa mu ufumu umenewu, nakapatula nakapanga kukhala kapaderadera. Akatu ndiko mtundu wa ana a Israeli. Mu fanizo ili Yesu Khristu Amauza ana a Israyeli, Inu munayembekezereka, mulowa mu ufumu wa Mulungu, mutsatira Mulungu wa Kumwamba, muyenda ndi Mulungu wa Kumwamba. Koma ayitu, m'mene inabwera nkhani yokalowa mu ufumu wa Mulungu, inu munakana, mupha aneneri. Ndipo mu fanizo ili Yesu Kristu akunena kuti mfumuyi inafafaniza midzi yawo yonse, nitumanso akapolo, Pitani tsopano. Kwina kulikonse, mukaitane wina aliyense abwere ku phwando limeneli. Iyitu ndi nthawi imene Mulungu wa Kumwamba, atatha kutuma Mwana wake Yesu Khristu, nafika ku Israyeli, ku Israyeli namkana, osamkhulupirira, nakana, inde, ufumu wa Mulungu wa Kumwamba. Yehova tsopano anatumanso akapolo ake, Pitani tsopano ku dziko lonse lapansi, pitani kwina kulikonse Wina aliyense amene angamve ndi kuilandira nkhani yonena kuti kuli Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba ndipo ndi khumbo lake kulowa, ameneyo muitaneni alowe mu Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba. Apa ndipo tsopano pamene Uthenga Wabwino unayamba kulalikidwa ku dziko lapansi popanda malire. posayang'ananso kuti awa ndi ana a Israeli. Kotero tsopano Uthenga wa Mulungu unayamba kulalikidwa, Uthenga wa Ufumu wa Mulungu unayamba kulalikidwa, ndipo ukulalikidwabe kupita ku dziko lonse lapansi, ndipo sukusankha oyipa ngakhale abwino, wochimwa, wolungama, wamakhalidwe oyipa, abwino, wina aliyense akuyitanidwa, inde, kulowa mu Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba. Ndipo chosangalatsa nchonena kuti akunena kuti atapita kukaitana kuti wina aliyense akhoza kubwera kuphwandoku, anapezekadi anthu ambiri ndi ochuluka kuphwando limeneli. Ndithu, zodziwikiratu, zosonyezeratu pamene uthenga wabwino unayamba kulalikidwa ku dziko lapansi, anthu ambiri ndi ochuluka anakhulupiriradi Mulungu, anamulandiradi Yesu Khristu. Ndipo tikamakamba za Chikhristu, ndithu ndi gulu lambiri la anthu. Ndithu, ife Amitundu amene sitinabadwe monga m'kubadwa mwathupi monga Aisraeli, Taitanidwa ndipo talowadi ku nyumba ya phwando limeneli, koma chachilendo chinachitika tikapitilira kuwerenga Mateyu chaputala 22 vesi 11 mpaka 12 akunena kuti, Koma mfumu m'mene inadza kuwaona akudyawo, anapenya momwemo munthu wosavala chovala cha ukwati, nanena kwa iye, Mzanga we, unalowa muno bwanji? wosakhala nacho chovala cha ukwati, ndipo iye analibe chonena. Akunena kuti adatha kuitanidwa anthu, inde anthu wamba, munthu wina aliyense, mosasankha, mosayang'ana nkhope, mosayang'ana khalidwe, kuli phwando, inde phwando amfumu akonza, tiyeni, zikungosowera munthu basi, tiyeni. Anthu ambiri anapezekadi nanyamuka napita ku phwando limeneli, ndipo akunena kuti phwando limeneli munadzadzadi anthu odzadya mu phwando limeneli. Ndipo ali mkati mwa kudya, mfumu inayamba kuyendera m'nyumba ya phwando imeneyi kumaona anthu akudyerera, anthu akusangalala, amene anayembekezereka kuti akhala m'chimenechi kulibe Komabe phwando lija latheka, anthu apezeka, anthu alowamo, anthu akusangalala. Koma akunena kuti mfumu ikuyendera inamdabwa munthu wina, mfumu ikuyendera inamudabwa wina, unena kuti anali mu phwando limeneli, anali mu phwando la ukwati limeneli, koma chovala cha ukwati analibe, iye sanavale iyayi. Ndipo anafunsidwa funso, Mzangawe, walowa bwanji muno opanda chovala cha ukwati? Ndipo akunena kuti iye analibe mawu oyankha, iye analibe mawu owiringula. Zimene zikusonyeza kuti mfumu iyi itatha kuitana anthu mosasankha, mosayang'ana nkhope, Mosanena kuti uyu ayi uyu eya koma wina aliyense amene wamva kuitana akhoza kubwera inafika nyengo ndi nthawi anthuwa akafika uku amapatsa malangizo kunena kuti mwafika inde mosasankhidwa nkhope mosasankhidwa makhalidwe mosasankha kena kalikonse komatu Chikusoweka pokhala mnyumba ino ya phwando, muvale chovala cha ukwati. Ndipo zikusonyezeratu kuti chovalachi chinali chaulere ndi chosagula iyayi chifukwa okatengedwa ku phwandowu anali anthu wamba, munthu wina aliyense ndipo akunena kuti akafika kumeneku amalandira chovala chimenecho navala. Ngati mwina anali otuwa ndekuti mwina amauza pitani mukasambe kaye. Koma si mmene amachokera kunja, si mmene amachokera koyenda, si mmene amachokera kuphambano, mmenenso iwo amakhala, inde, mu ukwati umenewu. Akafika kunyumba ya phwando imeneyi, chimachitika chinthu china, kunena kuti, amapatsidwa, inde, chovala cha ukwati. Koma anapezeka munthu wina amene ndithu iye Chovala chili chaulere, sanavale chovala cha ukwati, monena kuti, Mfumu inakwiya naye, nifunsa, ninena, Zanga iwe, walowa bwanji muno opanda chovala cha ukwati? Zanga iwe, walowa bwanji muno opanda chovala? cha ukwati, zimene zikutanthauza kuti ngakhale phwandoli linali laulere, inde, ngakhale phwandoli amaitana wina aliyense, ngakhale phwandoli linali losalipira, ngakhale phwandoli china chilichonse chinakonzedwa kale, koma panali condition yonena kuti munthu wina aliyense okhala mu phwando limeneli Akuyenera akhale nacho chovala, osati chovala wamba, koma chovala, inde, cha ukwati. Chovala cha ukwati chimenechi, mu fanizo limeneli Yesu Khristu akufotokoza monena bwino kunena kuti tingaitanidwe mosayang'ana nkhope, tingaitanidwe mosayang'ana makhalidwe, tingaitanidwe mosayang'ana mtundu kuti tibwere kwa Mulungu wa Kumwamba. Tibwere mu Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba. Inde, tibwere mu chiyanjano ndi Mulungu wa Kumwamba. Ndipo kuitanidwa kumeneku, Yehova sakusankha iyayi. Kuitanidwa kumeneku, Yehova sakunena kuti, Mukatenge awa okha, awa ayi. Ayi, wina aliyense amene angafune kubwera kwa Yehova, amene angafune kulowa mu Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba, ndi wolandiridwa kulowa mu Ufumu umenewu. Komano akalowa adziwe ndipo amvetsetse kuti akuyenera kuvala chovala cha ukwati osati monga mmene wachokera uko. Ndithu mu Ufumu wa Mulungu umenewu umene ukudza posachedwa moonekera ndi manja, pano ulipo kuuzimu mu Ufumu umenewu, si zongonena kuti tikhala monga mmene tachokera kudziko, tikhala monga mmene tachokera kunja, ayi. Pali chinthu china chimene inu ndi ine tikuyenera tichite. Pali zinthu zina zimene inu ndi ine tikuyenera tichite. Pali zinthu zina zimene inu ndi ine tikuyenera tiphunzire, tizidziwe, ndipo tikhale nazo. Ndipo pakukhala nazo zimenezo, tikhala ngati awa ena onse amene anali mu phwandomu, nakhala nacho, inde, chovala chaukwati. Anamfunsa momveka bwino mkuluyu. Zanga iwe zatheka bwanji kulowa muno opanda chovala cha ukwati? Ndipo akunena kuti oyankhayo analibe yankho lina lililonse loti n'kuyankha. Analibe mau oti n'kunena kunena kuti haa chandivuta ndi chakuti, haa anandipatsa koma size yake simandikwana ayi analibe chowiringula chifukwa china chilichonse chothekera kuti akapeze chovala cha ukwati chimenechi anali nacho, koma yekha anasankha mwadaladala kunena kuti asakhale nacho chovala cha ukwati chimenechi. Ndithu mu Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba umene tikuitanidwa kwaulere kulowamo, umene tikuitanidwa mosachita kanthu Kulowamo ndi waulere, inde, ndi woperekedwa kwa wina aliyense, inde, koma uli ndi ma terms and conditions, uli ndi zoti amene akufuna kukhala mu Ufumu umenewu achite. Ndipo akapanda kuchitatu zimenezo, sizitha bwino, chifukwa okhala mu ukwati umenewu, okhala mu Ufumu umenewu, akuyenera kukhala nacho chovala cha ukwati. Ndipo Ufumu wa Mulungu Mu Ufumu umenewu, Yehova Mulungu wakumwamba anaonetsera chovala cha ukwati chimenechi, chinthu chimene inu ndi ine, zinthu zimene inu ndi ine tikuyenera kuchita, inde, tikuyenera kukhala nazo ngati tikufuna, inde, kukhala mu Ufumu umenewu. Inu ndi ine mwaulere ndi mwaufulu ndife olandiridwa kulowa mu ufumu umenewu. Koma pakukhala mu ufumu umenewu tikuyenera tidziwe zinthu izi zimene zili mizati ndithu ya ufumu wa Mulungu wa kumwamba zimene inu ndi ine ngati sitingakhale nazo ayi Yehova adzayankhula ngati kwa mkuluyu kunena kuti walowa bwanji muno iwe? opanda chovala cha ukwati. Ndipo Yehova anachiwonetsera chovala cha ukwati chimenechi, inde, mu chifanizo cha kalelo, inde, mu kachisi wa kalelo. Pa Eksodo chaputala 25 vesi 8, Yehova ananena ndi ana a Israeli, inde ndi Mose, nanena kuti, Ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo. Ndipo inafikadi nyengo ndi nthawi, ana a Israyeli, Mose anamangiradi Yehova malo opatulika, amene amatchedwa Kachisi, ndipo pa dziko lonse lapansi, ngati panali malo a mtengo wapatali, kunali ku Israyeli, chifukwa ndiko kunali malo opatulika, inde malo a Mulungu a Kumwamba. Kachisi oyendayenda wa mchipululu amene anamangidwayo, ndipo kachisi ameneyu oyendayenda wa mchipululu anali malo okhawo opambana pano pa dziko, chifukwa ndi kumene kunali Yehova. Komatu sanali kachisi wamba ayi. Mkati mwa kachisi ameneyu munali zipinda ziwiri, chipinda chopatulika ndi chipinda chopatulikitsitsa, ndipo chipinda chopatulikitsitsa chinali kumapeto ndipo mchipinda chimenechi, ndi chimene chinali ngati ofesi ya Mulungu wa Kumwamba, ndipo mu chipinda chimenechi mumakhalamo ndithu likasa la Yehova. Ndipo likasa la Yehova limeneli chinali chinthu chopambana ndi chinthu cha mtengo wapatali mu Israeli monse, inde, mu chipembedzo chonse. Ngati panali chinthu chimene ana a Israeli amachiopa ndi kuchinjenjemerera, ndithu chinali likasa la Yehova. Ndipo likasa limeneli. Chinali chibokosi cha thabwa chimene Mulungu wa Kumwamba anamuuza Mose kuti achipange, ndipo chinali chokutidwa mkati ndi kunja, inde, ndi golide woyengeka, ndipo pamwamba pake pa likasa limenelitu panaikidwa chifanizo cha akerubi, kapena kuti angelo awiri amene anayang'anizana, ndipo Mau akunena kuti pakati pa angelo amenewa panali Mesesiti, kapena kuti mpando wachifundo kutanthauza kuti chinali chifaniziro cha mpando wa Mulungu wa kumwamba. Ndithu, kachisi wa kalelo ku chipinda chopatulikitsitsa kunali ndithu ku ofesi ya Mulungu wa kumwamba kumene kumakhala zinthu zofunikira ndi zinthu za mtengo wapatali kwambiri. Ndipo mu ofesi imeneyi, Yehova mpando wake wachifumu unali pamwamba pa chotsekera cha likasa limeneli. Ndipo Mose akabwera mu chipinda chopatulikitsa chimenechi, amayankhulana ndi Yehova, ndipo Mawu a Mulungu wa Kumwamba, Mose amawamva kuchokera pakati pa Akerubi pamene panali chifaniziro cha mpando Wake wachifumu wa Mulungu, ndipo mkati. Mkati mwa Likasa limeneli munali zinthu zitatu, munali mana komanso Malamulo Khumi komanso ndodo ya Aroni imene inaphuka. Inde, modabwitsa, mu chochitika ichi Yehova Mulungu wa Kumwamba amawonetsera zinthu zofunika ndi zinthu zopambana ndi zinthu za mtengo wapatali, inde, mu chipembedzo. Mu chipembedzo monse munali zinthu zosiyanasiyana zimene Yehova anawapatsa ana a Israeli. Anali naye kachisi, ndipo m'kachisimo munali chipinda chopatulika ndi chipinda chopatulikitsitsa, kumene munthu wamba samalowa, amalowako wansembe yekha, ndipo wansembeyonso amalowako kamodzi pa chaka, pa Tsiku la Chitetezero. Ndipo sikunali malo wamba, kunali ku ofesi ya Mulungu wakumwamba, konena kuti akamalowa Tsiku la Chitetezero, mkulu wansembe ameneyu amamangirira chingwe anthu kunjaku, komanso ndi belu, lonena kuti akamayenda adzimumva kuti akuyenda ali moyo chifukwa ukalowamo mchipinda chopatulikitsa ichi mwazibwanabwana ndi mosasamala umafa ku chipinda chimenechi ndipo belu limene anayikiridwa linali lonena kuti ngati sililira kwa nthawi yayitali amadziwa kuti amene uja wamwalira koma akalowe ndani kukamutenga amangokoka chingwecho kumtulutsa Ofesi ya Mulungu imene, chipinda chopatulikitsitsa, sanali malo wamba, sanali malo amasewera. Komatu, sichinali chipinda chokhachi kuti chopatulika, koma kunali likasa la Yehova limene linali lopatulika chifukwa ndilo limene limasunga mpando wachifumu wa Mulungu wa Kumwamba. Ndipo mpando wachifumu wa Mulungu wa Kumwamba umenewutu unakhazikika, unakhalira, zinthu zitatu zimenezi, chimene anali Malamulo Khumi, komanso mana, inde, komanso ndodo ya Aroni imene inaphuka. Tikakamba za Malamulo Khumi, iyi ndi miyala imene Yehova adatsika pa phiri la Sinai analembapo Malamulo ake Khumi. Chinali chinthu cha mtengo wapatali ndi chofunika. Ndi chifukwa chake Yehova anamuuza Mose, Ukachiike mu Likasa, ukachiike mu ofesi yanga, ndizikakhala pamwamba pa zimenezo. Ndipo mana awa amene ankasungidwa. Mkati mwa Likasa anali mana, chimene chinali chakudya chomwe Mulungu anawapatsa ana Israeli, chimene anadya mu nthawi ya njala, inde, zaka 40 pakukhala mchipululu. Anamuuza Mose, Utengenso mana, poto wa mana, ukamuikenso, inde, mu Likasa, chikakhale chikumbutso ku nthawi zonse kuti Yehova anakudyetsani mana. Manawa ukasungenso. mu ofesi yanga, inde pansi pa mpando wanga. Komanso ndodo ya Aroni inafika nyengo ndi nthawi yoti Yehova asankhe mkulu wansembe. Pakupewa mikangano, Yehova ananena, Fuko lina lililonse la ana Israeli musankhepo munthu mmodzi, ndipo mupeze munthu ameneyo ndodo youma, ndipo muilembe dzina, ndipo ndodo 12 zimenezi mubwere nazo ku chihema chokumanako ndipo ndodo imene ikaphuke kubereka maluwa komanso kukhala ndi masamba komanso iwoneka kuti ili ndi moyo ndi amene ndamsankha kuti akhale mkulu wansembe ndipo ndodo imene inaphuka inali ndodo ya Aroni amene anali wa fuko la Levi ndipo Aroni anasankhidwa nakhala mkulu wansembe ndipo Yehova ananenanso Ndodo imeneyonso muitenge, mukaisiye. Inde, mu ofesi mwanga. Inde, mu likasa. Ndizikakhalira zimenezo. Ndi zinthu zitatu zofunika mu Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba, chovala cha ukwati chimene tachipeza, amene ali ma terms and conditions, kapena zofunika kuti munthu achite pokhala, poyenda, inde, pokhala nzika ya Ufumu wa Mulungu wa Kumwamba, munthuyu akuyenera kukhala ndi zinthu zitatu zimenezi, akhale nayo Malamulo Khumi, inde, akhale nawo mana, komanso akhale nayo ndodo ya Aroni imene inaphuka modabwitsa. Ndipo m'masiku amenewa amene tikuyamba mawa kupita uku, tiyambano kukambirana tsopano za chovala cha ukwati chimenechi. chimene ndithu chili malamulo khumi ya Mulungu komanso mana komanso inde ndodo ya Aroni imene inaphuka modabwitsa. Ufumu wa Mulungu wakumwamba umene taupeza kuti Mulungu Yehova akhazikitsidwa akhazikitsa moonekera ndi mogwirika ndi manja a anthu Posachedwa, olowa m'menemu okhala m'menemu ayenera akhale nazo ngodya zitatu za Ufumu wa Mulungu, Malamulo Khumi, mana ochoka kumwamba, komanso ndodo ya Aroni imene inaphuka modabwitsa. Ndipo ndikuitanireni kukupitiriza kubwera ku msonkhano uno pamene tiyambe kuona tsopano chovala cha ukwati chimenechi chifukwa wina aliyense opezeka mu phwando la ukwatimu akuyenera kukhala nacho inde chovala cha ukwati amene adzachite tsoka amene adzachite minyama osakhala nacho chovala cha ukwati chimenechi adzamtenga namponya kunja ndipo kumeneko kudzakhala kulira inde ndi kukukuta mano si khumbo la Mulungu wakumwamba Atatha kutipatsa mwayi, atatha kutipatsa moyo, atatha kutipatsa kuthekera komva china chilichonse chimene tinakamva, kopanga chilichonse chimene tinakatha kupanga, kumapeto kwake tidzakhale mmodzi mwa anthu olephera kulowa mu ufumu wa Mulungu, olephera kukhala mu ufumu wa Mulungu kamba kosowa chovala cha ukwati. Pamene tikutseka phunziro lathu la lero, tatiyeni tiimirire ndi kupemphera, pamene tikulingalira kuti ndithu chovala cha ukwati chimenechi, m'mene chikuyamba kuphunzitsidwa, m'mene chikuyamba kuperekedwa, ndithu pamapeto pa zonsezi ine ndikhale nacho chovala cha ukwati chimenechi. Inde, pamene Yehova waponya khoka ku dziko lapansi, inde, khoka lotchedwa Chikhristu, ndipo likukokadi anthu ndipo tili pambiri ndi ochuluka koma tikakafika kumtundako sakangoponyera zonse zatheka khoka ladzadza khoka labwino ili khoka ili lachita mwayi lakoka zambiri ndi zochuluka ayi akunena kuti akakhala pansi kumtunda ndipo akayamba kusankha ndipo ngati akunena kuti akusankha ndi chifukwa chonena kuti ali nawo ma qualities ali nayo standard ali nazo zinthu zimene akuyang'anira ndipo akuyembekezera kuti akagwira nsombayi, akagwira chopezeka mu khokacho ndi kuchiyang'ana, chidzifanana ndi ma standards kapena chidzifanana ndi ma qualities ndi zofuna zimene Yehova Mulungu akumwamba akufuna. Titatha kukhala m'dziko la mavuto, dziko lowawa ndi lopweteka, ndi kukhala nacho chiyembekezo chodala kuti tsiku lina Yehova akhazikitsa ufumu wake. Tsiku lina Yehova afufuta, afafaniza, zochitika zonse za padziko lapansi ndipo akhazikitsa ufumu wake. Ndipo mu ufumu umenewo sitidzadwalanso iyayi. Mu ufumu umenewo sitidzamvanso njala. Mu ufumu umenewo sitidzamvanso nkhani za nkhondo. Mu ufumu umenewo sitidzapitanso kukalambula kumanda chifukwa mulibe imfa. Ndi nkhani yokoma Ndi chiyembekezo chodala ndipo ndi khumbo la wina aliyense kunena kuti Ufumu umenewu adzakhalemo. Amalakalaka anthu atapezeka ku England. Amalakalaka anthu atapezeka pa John Pompa. Koma ndi khumbo la mtengo wapatali kukapezeka mu Ufumu wa Mulungu umene misewu yake ndi yagolidi umene kulibe kukalamba, kulibe kuwerenga masiku, nanga chokoma nanga, kulowadi ndi kupezeka mu Ufumu wa Mulungu. Koma chenjezo likubwera madzulo ano, mzanga iwe, wapezeka bwanji muno ulibe chovala cha ukwati? Tipitirize kubwera, koma inde kubwera nthawi yabwino. Pamene tiyambe kuona chovala cha ukwati chimenechi, Yehova sadzamva chisoni, sadzamva chifundo, munavutika kale kwambiri ku dziko lapansi, lowani, ayi, adzayang'ana chovala cha ukwati chimenechi. Tiyeni titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndi wamkulu ndi wamphamvu ndinu Yehova, inde Mulungu wokonda, Mulungu wachifundo, inu amene Mutatha kuliwona dziko lapansi, mutatha kuona mavuto athu, misozi yathu, inde, kusweka mtima kwathu ndi kuthodwa kwathu, munatiyikira pulani yabwino kuti idzafika nyengo ndi nthawi mukhazikitsa ufumu wanu. Ndipo tapeza dzulo kuti ndi m'masiku a maufumu awo amene inu munakhazikitsa ufumu wanu. Ndipo tikayang'ana mu mbiri ya dziko lapansi, Ufumu Wanu watsala pang'ono penipenipa kubwera kuno ku dziko lapansi. Ndipo, Yehova, mu msonkhano uno mu tsiku la lero, mwatiuza kunena kuti si zongonena kuti poti pali Ufumu wa Yehova, ndi waulere, Mulungu ndi wachikondi, Mulungu ndi wachifundo, ayi ndikalowa, ayi, pakufunika chovala, inde, osati chovala wamba, koma chovala cha ukwati. Pakufunika kukhala nazo munthu zinthu zitatu za mtengo wapatali, inde, zimene munakaziyika pansi pa mpando wanu wachifumu, Inde, Malamulo Khumi, mana, komanso ndodo ya Aroni yodabwitsa inaphukayo. Yehova ndi khumbo la munthu wina aliyense kuti pamene tsopano tiyamba kudziwa za chovala chimenechi, tikhale nako kumva ndi kumvetsetsa ndi kuti pamapeto pa zonse tisachokenso monga mmene tinayambira ulendowu koma tikhale nacho chovala cha ukwati. Pamapeto pa zonse tisakhale chongokoledwa wamba, inde, mu khoka lanu limeneli mu Chikhristu, koma tikhale. Chinthu chimene mukachigwira muchiika mu chosungira mwanu, chifukwa ndicho chimene m'mayembekezera. Khalani ndi munthu wina aliyense moyo wina aliwonse, ndipo pitirizani kutisungani bata ndi mtendere kufikira na titamaliza kuphunzira ndi kudziwa za chifuniro chanu. Ndipo fewetsani mitima yathu ndi malingaliro athu, tidziwe ndi kupeza ndi kuona kuti chipulumutso si nkhani ya masewera, Ngati dziko lapansi lero tili ndi nthawi yopanga zinthu zosiyanasiyana, si chifukwa cha chimenechi chimene mmaperekera nthawi ku dziko lapansi, koma ndi kuti wina aliyense alowe mu ufumu wanu. Pitirizani kukhala nafe. Dalitsani wina aliyense amene watenga gawo pa kubwera mu usiku uno, inde, ndi kumvetsera malo onse amene uthenga uwu ukufika. Ndipo tikhala nafeni ndi kutitsogolera pamene tikubwerera ndi kukhala nafebe. Kunena kuti mawa tikabwere pamalo pompano pamene tidzayamba kuphunzira, inde, gawo limodzi la chovala chimenechi, inde, chimene munachiika Malamulo Khumi, inde, mkati mwa Likasa. Yehova, khala nafe ndi kutifungatira. Mu dzina lamphamvu la Khristu Yesu tapemphera. Amen.